anị Igbo na-enwu ọkụ the land of Igbos is on fire right now all of you people that are slaughtering your fellow human being gịwa bụ onye Igbo ị na-egbu nwanne gị ị na-abịa atọ nwanne gị i so eme planụ i so eme planụ oje kidnap your own brother oje kidnap your own Igbo brother because of money ya ka o ji wee sị na ndị Igbo ga-eji maka ego were gbuo nwanne fe you collect that money what shall we profit a man

ka ị na-ekidnapụ gị ndị mmadụ n'Igbo land ka ị na-achụ ụmụnne anyị ọsọ na-achọ ịbata this is why anị Igbo na-enwu ọkụ anị Igbo na-enwu ọkụ all those people that are responsible for kidnapping your brother and your sisters in Igbo land ị na-egbu nwanne gị ọ bụrụ na o nwetara ego gbuo nwanne gị what shall we profit a man to gain the world and lose your soul gị nwa na-eje egbu ndị mmadụ mmadụ gbuo your brother ọ ga-adị gị mma mmadụ gbuo your mother ọ ga-adị gị mma mmadụ gbuo your father ọ ga-adị gị mma gị nwa na onwe gị na-eji egbe i je gbuwe nwanne gị bụ onye igbo i je tọrọ nwanne gị i gbuo ya ị na-egbu ndị ọzọ because of e wetara ego ka m jụọ gị ajụjụ ọ bụrụ na ha gbuo nwanne gị ị ga-adụ happy ọ bụrụ na ha gbuo nwa ahụ ị mụtara ị ga-adụ happy ọ bụrụ na ha gbuo nwunye gị ị ga-adụ happy ọ bụrụ na mmadụ gbuo your family member ị ga-adụ happy onu ahụ ndị ahụ i si egbu si ebe akwa otu ahụ ka ụmụnne ha si ebe akwa otu ahụ ndị ahụ ị na-egbu ndị ahụ i ji egbe na mma egbu onu ahụ i si afọkasị anụ fa na-agbawusi fe fa na-ebe akwa a na-atọrọ ha ebe akwa mana mara amara na ọbara fa na ọbara fa na-ebe akwa mara amara na ọbara fa na-ebe akwa and the blood ọbara ha ahụ ga-ebini ọ ga-fight yes ị nwere ike ti nke a na i ji weapon you can do whatever you want to do in Igbo land but listen to me ọbara siri ike ọbara siri ike o nwerọ onye ga-akwafu innocent blood na-ebe akwa gara free onye ọ sọkwa gị bụrụ onye ọ sọkwa gị bụrụ ọ sọkwa gị bụrụ politician ọ sọkwa gị bụrụ ọgaranya as long as ị kwafugo ọbara mmadụ ibe gị o ị ga-ana free chineke nke kere eluigwe na ụwa dụ against mmadụ igbu mmadụ ibe ya ịkwafu ọbara mmadụ ibe gị ka m jụọ gị ajụjụ ọ bụ na mmadụ gburu your father o gbuo your mother o gbuo your sister kedu onu ị ga-esi wee feel ọ kwa ọ ga-afụ gị ụfụ ọ kwa ọ ga-afụ gị ụfụ ife ahụ bụ mmadụ mee gị ọ ga-adị gị mma emena ihe onye ọzọ egbuzi mmadụ ibe gị anị Igbo na-enwu ọkụ anị Igbo na-enwu ọkụ that God that deliver Igbos mgbe a na-achọ iwipe all the Igbos on this earth mgbe a na-anụ Biafran war ha decided that they will wipe Igbos away on this earth but God of Igbos God of Abraham Isaac and Jacob wee sị no that they will not wipe Igbos away on this earth Chineke ahụ bịa nụọlọ ndị Igbo ọgụ Chineke bịa nụọlọ ndị Igbo ọgụ that is the same God that helped the Igbos in Biafran war mgbe ha nwere plan ka ha wipe Igbo out of this earth we come to fight for Igbos in this time. That is saying God Bolatala, that the angel of God Bolatala in Igbo land, Muhammad plan ka ha wee pụọ Igbo away on this earth. That is an angel. We call upon you to come down in Igbo land. Oh Lord my Father, that angel Iwodatala, that angel is sending on this Igbo land mgbe ọ na-anụ ọgụ Biafra that angel we need it here we need it here right now because a lot of things is going on in Igbo land. That angel, we need that angel here in Igbo land. We need that angel with a sword, with a sword of war. We need that angel. Alụ na-alụzi ọbara innocent Igbos na-ebe akwa.